Джэгуншэу лъэмыкӏыж щыхъуам нэмыс пщӏэ хэти къыпихыныр ещхьт хэкӏыпӏэфӏу къигъуэтам. Щӏэныгъэу ябжми и щапхъэфӏыр, О, ди Тхьэ! Зэшыгъуащэт мыр, убгъэдэмыкӏыу пӏэрыхэнэм уи жэщи махуи депхьэкӏын. Фэрыщӏагъ защӏэу пудыныгъэт, и зэш ныкъуэлӏым тебгъэун, хузэбгъэзахуэу и пӏэщхьагъыр, удэгузавэу упсэун, унэщхъеифӏу хущхъуэ щепткӏэ зэ лӏэным лӏарэт жыпӏэу уигукӏэ. Апхуэдэт и гурыгъухэр щауэ пощт шыгукӏэ сабэм хыхьэжам, езы Зевс тхьэшхуэм и ӏэмыру ӏыхьлы щӏэинхэр зылъысам. Руслан, Людмилэ я ныбжьэгъухэр, лӏыхъужь роман зытестхыхьар иджыпсту дыдэ зызмыӏэжьэу фэзгъэцӏыхуну хуит сыфщӏам. Сэ хэгъэрей схуэхъуа Онегин Нева и ӏуфэм къыщалъхуащ. Пщӏэхэну щыткъым си тхылъеджэ, уэри а щӏыпӏэм ущалъхуащ. Зэгуэр си нэгу зыщиужьами, ищхъэрэу сэркӏэ зэгъ мыхъуам. Къулыкъухэр екӏуу ирихьэкӏми, и адэр щӏыхуэт зэрыпсэур. Щэнейрэ джэгу зэхишэрт зы гъэм, арат ар зытезыгъэхуар. Евгений къихъумащ ухыгъэм. Цӏыкӏуху Мадами кӏэлъыплъат, иужькӏэ ихъуэжат Монсирым. Ар зэраншуми сабий ӏэфӏт. Монсир аббат француз тхьэмыщкӏэм. Зэщимыгъэууэ сабийм игу

Гупцӏанэ цӏыкӏухэм хуэмысакъыу щхьэзыфӏэфӏагъкӏэ ӏуэху ищӏам хэтми акъылкӏэ зыпэлъэщыр зэмигъэпудт, зэмигъэфӏэжт. И псалъэмакъхэр къэхъут дыгуфӏэу, куэдрэ ӏуэхуфӏым дэ щыпэтщӏ, икӏагъ, делагъэ, щхьэпсынщӏагъэу ӏуэхулӏыфӏхэм ӏуэху мыфӏ къыщалэжь. Къызэрыгуэкӏыу дэ дыцӏыхущ.

Думаю, это будет нехорошо и неприлично. Мидэ, мыбы сэ сыкъыщӏригъэблэгъари, мис бзэмкӏэ ар и ӏэщӏагъэщ, бзэ къудамэм и унафэщӏ жери, мыдей и гъунэгъуу сигъэтӏысари аращ сэ къыслъымысми. Сэ жысӏэну мыра, Мидэ, мис Мадинэ жиӏар, Мидэ и нэгъуэщӏ и лэжьыгъэр сэ сыкъригъаджэри, мы адыгэ хабзэм, адыгэ сабийхэр зэрыгъасэу щытагъэм теухуауэ, тхылъ дэгъуэ, Мидэ и ӏэщӏагъэ къыщӏэкӏауэ, и ӏэдакъэ къыщӏэкӏауэ, куэд щӏакъым сыкъызэригъаджэр, ари мис иджы тхылъ щхьэхуэу ахуэдэу ар сабий гъэсакӏуэхэми, еджапӏэхэми, сытхэми, егъэджакӏуэхэм къагъэсэбэпу щытмэ, Куэдкӏэ щхьэпэ хъуну тхылъщ адэкӏэ. Нобэ абы дытепсэлъыхькъым абыи дынэсынущ, ауэ мы нобэ дызытепсэлъыхь романым, Пушкиным и романым теухуауэ, зэдзэкӏакӏуэхэр япэми, мис Мадинэ жиӏат, дэ ди тхакӏуи ди усакӏуи урысыбзэкӏэ зэрадзэкӏыурэ дыкъекӏуэкӏащ, ауэ абы нэмыщӏкӏэ езы урыс усакӏуэ тхакӏуэ куэди адыгэбзэкӏэ зэдзэкӏауэ щыӏэщ, япэхэми апхуэдэу зэрадзэкӏауэ. Иджы абы щыгъуэ щӏызэрадзэкӏыу щытар а урысыбзэр псоми къагурыӏуэтэкъым, адыгэхэми, мис а къызгурымыӏуэхэм щхьэкӏэ, мис абыхэм хузэрадзэкӏыу щытауэра. Иджы нобэ урысыбзэр зымыщӏэ адыгэ щыӏэжкъым. Мыхуэдэ дыхуей? Мыхуэдэхэр зэдзэкӏын хуейуэ жызыӏэни щыӏэщ, ауэ абы и жэуапыр мис Мидэ езым дахэ дыдэу мис мы псалъэпэм щритат. Мыбы дыщӏыхуейр сыт? Мыбы дыщӏыхуейр ди бзэр дгъэпсэун, ди бзэр дяпэкӏэ зедгъэужьын папщӏэ. Бзэр нэхъыбэрэ къыбгъэсэбэпыхункӏэ бзэм и къару къыхохъуэ, бзэм и гъащӏэ кӏыхь мэхъу. Дэ иджыпсту урысыбзэр псоми дощӏэ жытӏурэ абы дытехьурэ ди бзэр дгъэкӏуэдыжыну дынэсар. Мис ахэр къэмыхъун щхьэкӏэ Мидэ нобэ мис мы лэжьыгъэшхуэр мыпхуэдэу ди пащхьэ къыщӏилъхьар.

Пщӏынщ уи жагъуэ, си щэху гуузым и хъыбар. Нэмыплъ гущӏыхьэ зыхэзбгъащӏэ бдэслъагъу пагагъэ уз схуэхъуар. Сыт сызыхуейр? Е сыт мурадкӏэ? Си гум и щэхур пхуэсӏуэтэн. Иджы узотри щхьэусыгъуэ сфӏощӏ къыпщыхъуну, дыхьэшхэн. Зэрымыщӏэххэу сыпхуэзауэ, ӏущабэ цӏыкӏуу гу плъыстат. А хьэл гурыхьыр къысфӏэӏуэхуу гулъытэ нэси пхуэзмыщӏат, щхьэзыфӏэфӏагъ си хьэл мыгъуэжьыр сбгынэну схузэфӏэмыкӏа. Дэ дяку къихъуащ. Нэгъуэщӏ мыгъуагъи, лажьэншэу Ленскэр пэжщ, кӏуэдат. Мис абы щыгъуэ сфӏэфӏу щыӏэм си гугъи си пси хэсхыжат. Хамэгу сыхъуауэ псори збгынэм щхьэхуитыныгъэу къысфӏэщӏат. Мыхэр, а ди Тхьэ, щыуагъэшхуэт икӏи ар сэркӏэ тезырышхуэт.

Ари къыслъыскъым, уэ сынощэу укъызолъыхъуэ, къызокӏухь. Згъэлъапӏэу махуэр зы сыхьэтыр, ауэ ар пщӏэншэу сохьыр мэ, схуэмышэчыжу зытез къыстехьэлъэу си дуней ӏыхьэр изохьэкӏ. Сощӏэ сэ. Зэпэбжащ си гъащӏэр. Ар белджылыуэ кӏыхь зыщӏынт пщэдджыжь къэс, шэч къытезмыхьэжу зэ махуэм сыпӏуплъэну сщӏам. Сошынэ, сыӏэдэбщ, солъэӏу Тхьэм. Уэ укъысхуэмейми сэ сыпхуейт, ауэ уэ нэщхъкӏэ сыӏуогъэщт.

Жэщи махуи джэду еджам къекӏухь хъурейуэ. Уэрэд щыжеӏэ ижырабгъум, сэмэгум шыпсэ жеӏэжащ. Мэзытхьэм къыщекӏухь а щӏыпӏэм, тесщ псыхъуэгуащэ жыгейм. А щӏыпӏэм щыӏэ лъагъуэ щэхухэм щалъагъу лъэгъуампӏэ гъэщӏэгъуэн, абы хэмылъу бжэ щхьэгъубжэ. Джэд лъакъуэм тетщ унэ цӏыкӏур, абы я губгъуэхэм, я мэзхэм, телъыджэ дыдэхэр къыщохъу. Абы толъкъун нэхущым щыхъукӏэ, сатыру ныджэм къытехьауэ, я хылъ ӏэтащхьэри ящӏыгъуу, зауэлӏ зэкӏужу щэщӏ щалъагъу. Абыкӏэ щыӏэ пащтыхьыкъуэм пщы ябгэр ещӏыр ӏэрыубыд. Абы пщэм хэту, нэрылъагъуу тенджызи мэзи щхьэпрыкӏыу пелуаным удыр кърехьэкӏ. Я хьэпсым исщ я пщы гуащэр, и ӏуэхутхьэбзащӏэу щхъуэжьыр ӏутщ. Абы убалъэм, уд епсалъэу, зэгъусэу куэдрэ къыщакӏухь.